igbo bụ igbo ekele m ụnụ ọ lọlọ nneka chimezie na-ekwu anyị na-ewetara ụnụ ọnọdụ igbo enwere m ajụjụ and ndị m na-ajụ ajụjụ a bụ nke mbụ onye ọbụla na-ege ihe a ị ga-eshare biko tụsaa ya ka o ruo ndị ọ kwesịrị iru ntị ndị m na-ajụ ajụjụ a bụ ndị gọvanọs ndị senators ndị house of reps especially honorable benjamin kalu ndị pgs obodo ndị eze obodo ụnụ nwa ka m na-ajụ ajụjụ a ajụjụ m na-ajụ bụ ee eh, all these our boys ndị amị na-emekarị arrest ndị igbo ọtụtụ na ha wụrụ ndị ohi wụrụ kidna ndị ọbụla ha bụ ọ wụdụ ndị igbo mụchasịrị ndị na-eme ihe ọjọọ na Lagos a emere e ha mere ụmụ ha nye ha laịsensị ha na-ezuru nwa ohi akpọọ ya agbero ee a na-anapụ ndị mmadụ ego akpọọ ya agbero egbuchabeghị ha na ndị ugwu na-eme ndị nke ha bụ boko haram na-akpa egbe egbe nke a hụrụ anya ha na-akwụ n'iro ha adịghị ezo ezo ejide ha ewee ha n'amị asị rehabilitetala ha ewee ha n'amị mana anyị anụbeghị ihe a na-eme ndị nke a na-ejide na South East kweshọn m na-ajụ ndị isi anyị bụ ndị nọdụ ka ha nwa na-ereprezentị anyị ndị ọnụ na-eru n'okwu ndị kwesịrị ịjụgasị ajụjụ dị nwaanyị ya ndị a m kpọrọ aha ka m kpọkwa aha ọzọ ndị gọvanọs anyị ndị sinetọs anyị ndị House of Reps na dịka mmadụ dịka Honorable Benjamin Kalụ ihe dịka ndị eze na ndị PG kweshọn m na-ajụ wụ ee eh, ụmụ okorobịa anyị ndị Ebube Agụ mere arrest ndị ndị amị mere arrest ndị ndị polisi mere arrest enwere ndị a na-ekwu nọ na Tiger Base mgbe ahụ ihe a na-akpọtụ ebee ka edebere ha ka a na-eme ejide ha egbuo maka ihe m jikwa na-ajụ ajụjụ a wụ na ihe anyị na-anụ ndị amị na-ekwu all the time wụ na na ha clampụrụ down on a eh, hideout ndị ECN na ha clampụrụ down on hideout ndị ECN ee na ha jidere ha ihe m na-ajụ wụ ebee ka a na-edewe these boys ka ajụ na anụ ha nke ọ wụkwa na a ga-erehabiliteti ndị nke chikwe na amị otu eji echi ndị ọzọ or ọ wụ na a ga-akpọnye na anyị ha rehabilitetia ha mara na ihe a ga-eme ha ka a na-egbu ha egbu maka na ihe gbasara the killing na south east the silence ihe egburu na South East nwere ike extrajudicial killing mere na South East nwere ike ọ ka nke mere n'ugwu anyị alụgide na ọgụ a alụgide ọgụ a tigide mkpu a na ndị ọcha anya ha abatala na Naịjirịa sọsọ ebe a na-ekwu okwu wu n'ugwu enweghị na-ekwute okwu ihe mere n'ala Igbo biko nụ ayịyọ m na-ayọ na-ayọsi ike bụ amaghị m ma anyị nwekwara elders mbọchị a ka anyị hụrụ ka ndị ofe mere meeting summit anụcha m olu ndị mmadụ anụ m olu mmadụ dịka Bisi Akande na ọsị ya ọsịkwa ya na ọsị ya ndị ndị gbachatelitenu ana m ajụ anyị nwechikwa elders n'ala Igbo ka ala m na-ara ajụ m ajụjụ a ụnyaahụ ọ nwanne ụnyaahụ m na-ekwu okwu sị biko na ndị okenye anyị okenye nọ ebe a na-egwu ala ya agba nkịtị ọs- em, ma o nweghị ozu anwụhụ ụmụaka na-egwu ala ya agba nkịtị ọsọ egwucha ala ahụ ga-ahawa agaghị onye anyị anọrọ eme atọnọ south east into business centers for ndị amị na all form of eh, eh, security operatives i si Lagos a na na-ala east ị ga-esi nga pụọ Shagamu ị gaghị ahụ one single police checkpoint ya fọzikwa nke ndị amị ihe m na-ajụ ha na-achọ ịgwa anyị ugbu a na ọ sọsọ na south east ka e nwere ịma na south east enwere any steeti nọ na south east dị as harsh as Lagos ịma na ọ na ihe na-eme nke Lagos ihe na-eme anaghị ekwe ka midia rịpọtụ midia na-eripọtụ ihe na-eme n'obodo anyị nọ na ya mmadụ agaghị ebi ya mana i si Ọnịcha gaa Enugu ị ga-ahụ 32 checkpoint of various um, ha a na-akọ a na-akọ weed na na somewhere I think either Ekiti steeti ka Ogun steeti a na-akọ ya Igbo mana ị gaghị ahụ ndị amị na ndị polisi ebe ahụ ị na-ala n'ụlọ ị ga-ahụ ndị NDLEA in fact e nwere semina ha ma ihe ha ha- ha mere ọma ha sef nke ha na-afọkasị otu nwatakịrị na-ahara asị nwata jụọ m ha ọ gịnị ha bịara lekere m ị ga-ahụ ndị NDLEA ị ga-ahụ ndị kọstọm ị ga-ahụ ndị nke ị ga-ahụ ndị nke ọzọ then ndị amị anọkwa na anọ akpọtara anyị n'ala Igbo mgbe anyị na-enweghị ihe na-eme na akpọta sị na ọ maka ndị IPOB obodo ajọọla oyi IPOB ekwuola na enweghị ihe ha na-eme na ihe niile nọ n'ọhịa ahụ unu na-ekwu ugbu a wụ criminal elements ha ha rekruturu maka na ihe anyị na-ama awụ ihe mere n'ala Igbo ọkwa ọkwa eh, former eh, eh, gov- former gọvanọ eh, David Umahi pụtara kwuo na ya ga-ebuild a parallel IPOB yala governor Hope pụtadị ma ha buildikwa another parallel IPOB in the name of Ebubeagu ngwanụ mgbe federal gọọmenti mere asị dịka ọ bụ employ Asari na-akwụ ha ụgwọ mechazie federal gọọmenti epulu after o megoro ha mere achieve ihe ha mere by ịwụsachi ndị oshi na south east dekwori ndị amị na ndị polisi ga-awụ when the crime is high they won't do anything ngwanụ ugbu a na anyị achọpụla na ndị amị enwedị n'ihe ha na-eme bikonụ ka ha gbakọ na-agbakọ gwazienụ ndị gọvanọ ha kpọpụzie ndị amị tinye vigilante nọ mbụ maka na ndị amị ahụ ejekọghị iche anyị aka ha nọkwa n'ihe na-eme n'ala igbo then ụjọ na-atụzi m ugbu a karịa awụ onye a na-emere onye isi ndị amị wụkwa onye ofe unu lee anya agha a na-alụ ugbu a wụ anyị na ndị ofe na-alụkwa ya agha a na-alụ na ihe nsogbu a na-enye anyị ugbu a wụkwa ndị ofe gaa lee na ihe ha na- ihe ha mere na na na na trade fair unu ọ hụkwa how many trailer load of moto ndị amị eji wee kwaa ngwa ahịa ụmụnne anyị onye ọbụla gbachisịa nkịtị so biko krismas eruole anyị ga-ala biko gwanụ ha kpọpụzie ndị amị enwe ihe ndị amị ahụ na-eme ebe ahụ ihe ha mepechara ebe ahụ business centers enwe ihe ha na-eme and ọzọ dịka ibe ya bụ sị ụmụaka anyị ndị ha mere arrest ebee ka ha nọsi eji m ohere a na-akpọ onye igbo ọbụla ọ bụrụ na ị na-achọ nwanne gị achọ biko deta aha ya dị obodo ọbụla ga-aga dechacha aha ndị ha na-achọ achọ na be ha ma ọ wụ onye oshi ma ọ wụ onye ama ọ bụrụgodo onye oshi ọ kwesịrị ka e nye ya proper trial a kpụrụ ya gaa court nwaa ya ikpe because e nwere lot of extrajudicial killing n'ala Igbo right now anyị amabeghị the number of people e gburu n'ala Igbo ọ nnukwu ihere is a big shame ihe a wụ obodo nwere all manner of societies e wezuga otu dị ka nke anyị na nke ndị Amnesty International ọ ihe ihere na ndị Igbo amaghị ihe mege na be ha na their backyard eji m ohere a na-akpọku ndị nọ na diaspora ụmụnne anyị unu nwa wụ ndị ka enye aka biko tụọnụ ọnụ jụọ ajụjụ a na ụmụnne anyị ndị ndị amị mere arrest ebee ka e debere ha nke ahụ nọmba 1 tinyekwuonụ olu gwanụ federal gọọmenti na ndị gọvanọs anyị ha kpọpụzie ndị amị na ihe ndị amị nọ ebe ahụ eme wụ ego ka ha na-ana put anyị under siege and harassment ha kpọpụzie ndị amị polisi nọ already enwe ihe na-eme na south east obodo ọbụla ga-aga tige obodo ọbụla ga-activate their vigilante obodo ọbụla ga-activate vigilante maka ihe ahụ krismas anyị ga-alakwa krismas anyị achọghị ka achọọ mmadụ achọ anyị achọghị ka e nwee kidnapping because ha anọ ya kemgbe four years anyị anaghị ala ụlọ ọ kemgbe anyị kpara raise vigilante ka anyị kpara na-emegharị ahụ so o doro ụnụ anya ebe ihe na-eme anyị si so ayịyọ ka m jikwa na-abịa biko ihe ga-emegide anyị menye anyị n'imi anyị ada emegharị ahụ sịkwanụ ndị gọvanọ ha kpọpụrụ anyị ndị amị enweghị ha nọ ebe ahụ eme ụdị achụgo ndị amị anọghị n'any state south west enweghị any state nọ na south west a ndị amị nọ ha kpọpụziere anyị ndị amị kpọpụkwa ebube agụ gwanụ Asari Dokubo ya bịa kpọrọ ebube agụ ya pụọ obodo ọbụla raise vigilante biko ayịyọ ka m na-ayọ ajụjụ a dị mkpa ka a jụọ ya ndị gọvanọs anyị biko tụsaanụ ihe a ka o ruo ndị gọvanọ ntị ruo ndị sinetọs ntị ruo ndị House of Reps ọkachasị Benjamin Kalu ihe na-ebe na ebe ihe ka ya mkpa wụ ịga aga chụpụga gọvanọ na-arụ ọrụ ndị be ya nọkwa Australia o ndị be ya nọkwa Australia o ihe o jikwa ala Igbo na ihe o jikwa ala Igbo mere platform o ji adọ vote ndị be ya family ya nọ na Australia business ya wụ na Australia ka ọ nọ ya nwa ka m na-ajụ ajụjụ a Ọ- anyị nwa ka ọ na-erepresent ajụ m na-ajụ onye bụ Benjamin Kalu ụmụaka anyị ndị e mesịrị arrest ebee ka ha nọ egburu ha egbu ka ewere ha ewe ka ahụrụ ha ahụ ka eliri ha eli anyị chọrọ ịma ebe ha nọ ihe a bụ ajụjụ ụmụ nwaanyị Igbo Women Assembly na-ajụ ụnụ ebee ka ụmụaka anyị emere arrest ma ha wụ IPOB ma ha wụ militant nke ọbụla ha wụ ebee ka ha nọsị ndị obodo ịpụta ihu nje ụmụaka na-apụ ndị mmadụ na-anọ na-egbukwu egbu ha achụfuchiri ha achụfuchi ebee ka ha nọ ụna anyị ka anyị n'ọnụ rehabilitation center wụnye ụmụaka anyị ebe ahụ rehabilitate ya na ụnụ nwa bụ politicians na-euse ụmụaka ngwanụ Hope ewere ha mechaa ihe ọ ga-eme ebube agụ wụsasịa ha bidozie gbuwe ha ha awụọla ndị oshi biko ụmụ nwaanyị Igbo Women Assembly na-ajụ ụnụ ụmụaka anyị ndị e mere arrest in this last three years ebee ka ha nọ ndewo